ziiri n y'a da dennin dɔ la min tɔgɔ tun ye ko koyan nin kɛra dugu dɔ la koyan ba fatura k'a dennama to koyan kalifara a ba sinamuso ma lamɔ na ko k'i janto a la kabini o kɛra kɛra den in ni hɛrɛ faralen ye pewu baara jugu tɛ baara jugu la n'a tun tɛ den in bila min na dennin si ma se baara min ye sinamuso jugu in tun bɛ den in bila o bɛɛ la nɛnini tɛ nɛnini ye n'a tun tɛ min fɔ a ma dajuguya nɛnini si tɛ duniya kɔnɔ n'a tun tɛ min fɔ den in ma nka o si ma sinamuso jugu in bɔ koyan nana kɔrɔbaya dɔɔni a kɔrɔbayalen a ni a tɔɲɔgɔn npogotigininw tun bɛ taga sugu la u kɛrɛfɛ dugu dɔ la u ka dugu n'o dugu cɛ la ba bɛ yen n'u sera bada la kuruntigi b'u tigɛ u bɛ taa sugu jɔ u bɛ segin koyan ba sinamuso jugu in nana sɔmi o la minkɛ mun kɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa tɔɔrɔ bɛna den in sɔrɔ cogo min a tɔ nana kɛ a bɛ koyan bila baara la o bɛ baaraba kɛ baara min tɛ ban sanni sugu taga tuma cɛ ni sugu taga tuma sera npogotigi tɔw mana na koyan nɔfɛ olu bɛn'a sɔrɔ koyan bɛ baara la olu b'a fɔ ko u bɛ bila ɲɛfɛ ko koyan b'u sɔrɔ yen n'olu taara ni koyan kelen tilara a ka baara la a kelen bɛ sugu taga sira minɛ fo tora sen don dɔ a ye koyan bila baara la bɛɛ taara sugu la ka koyan kelen to koyan tilalen a y'a ka sugu ɲaminan d'a kun a ye sira minɛ a kelennin a nana se ba da la a nan'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a ta ka ba tigɛ kuruntigi fana tun taara koyan jigilatigɛlen a y'i sigi ba da la a bɛ hami a jɔrɔlen don sɔɔni sɔɔni bamaba dɔ kun bɔra a kɛrɛfɛ koyan yɛrɛ tun siranna bama y'i kanto a ma e ye jɔn ye koyan y'i kanto ne tɔgɔ ye koyan bama ko e bɛ taga min koyan ko n bɛ taga sugu la bama ko a ma e sigilen dun bɛ mun na yan koyan y'a jaabi kuruntigi taara mɔgɔ tɛ ne bolo ka ba tigɛ ni ne ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo bama ko yala ni ne y'i dɛmɛ ka ba tigɛ e tɛna kuma fɔ mɔgɔ si ye wa koyan ko ayi n'i ye n dɛmɛ ka ba tigɛ n tɛna kuma fɔ mɔgɔ si ye bama ko o la n bɛ ba tigɛ n'i ye i bɛ taa sugujɔ la a bɛ kɛ gindo ye an fila cɛ n'i ye gindo in bɔrɔtɔ don min a bɛ gɛlɛya i ma wa an ka teriya bɛɛ ban pewu koyan ko n y'a mɛn o kɛlen koyan y'i sigi bama kɔ la bama ye ba tigɛ n'a ye k'a bila ba kɔfɛ koyan taara sugu la a taar'a tɔɲɔgɔnw sɔrɔ sugu la yen a selen tɔɲɔgɔnw y'a ɲininka u kabakoyalenba ee koyan e ye ba tigɛ cogo di koyan ma sɔn ka fɛn fɔ mɔgɔ ye u ye sugu jɔ o cogo la fo wula sera u selen so kuma cɛrɛnna dugu kɔnɔ ko koyan ye ba tigɛ ko mɔgɔ si m'a dɔn ba tigɛra cogo min kurun dun tun t'a bolo kuma carina dugu kɔnɔ bɛɛ ye koya ɲininka i taa cogoya la koya ma ɲɛfɔli kɛ maa si ye dugutigi nana o ye saga caman ba caman misi caman ani so caman di koya ma koya ma sɔn k'a fɔ maa min y'ale dɛmɛ ka ba tigɛ u tora o cogo la ko bɛ ka taa denw bɛ ka taa musokɔrɔnin kelen tun bɛ yen o musokɔrɔnin tɛ fara ko la n'o ye ko daminɛ fo a ka se ka se a dan na n'o tɛ a tɛ ko dabila musokɔrɔnin nana mun kɛ don dɔ a nana ɲɛɲɛkini tobi ka dakumu na bɔn o kan o na diyara kosɛbɛ a denni in wele n'o ye koya ye ko koyan ka n'ale fɛ yen koya nana a fɛ ko n den yala e ye ba tigɛ e y'a tigɛ cogo di koyan ko ne t'a dɔn ne y'a tigɛ cogo min koya ma tɛmɛ o kan ɔ musokɔrɔnin a ma fɛn fɔ bilen a ye dumuni di koya ma dumuni kɛ n den dumuni kɛ n denmuso o kɛlen musokɔrɔnin ye dumuni di koya ma koya ye dumuni kɛ k'a ba pewu fo k'a minɛ sabula a ka dakumu na tun diyara kojugu dakumu na in bannen kɔfɛ a ye koya ɲininka koya yala jɔn y'e dɛmɛ ka ba tigɛ koyan da tilara a la k'a fɔ ko bama de y'ale dɛmɛ ka ba tigɛ kabini o kɛra jaa kɔnɔni dɔ tun bɛ bamakɔba fɛ min bɛ to ka koyan kɔlɔsi yɔrɔ bɛɛ n'a mana kuma kɔnɔni ye kuma mɛn tora ten u sira dugu jɛlen fana u tun ka kan ka taa sugu la tugun tɔw taara ka koyan to koyan hakililatigɛlen ka na se bada la a ko jɔni bɛ ne dɛmɛ ka ne tigɛ bi tumanin kelen kɔnɔni dɔ sigilen bɛ jiri bolo la koyan y'o sigilen ye koyan kamanangannen sigilen fana don kɔnɔni y'a daminɛ ka dɔnkili da

Fre, fre, koyan ko in fɔre ye koyan. Fre, fre, koyan ko in fɔre ye koyan. Babo bilara koyan ye ko n ba i ma ne tigɛ. Sɛ sulu dira koyan ma ko n ba i ma ne tigɛ. Misi wɛrɛ dira koyan ma ko n ba i ma ne tigɛ.

an bɛ bamaba fana y'i kunkolo bɔ ji la an ka koyan nɔfɛ ko koyan ka na yɛlɛ koyan yɛlɛla bama kɔ la ka taa k'u bɛna ba tigɛ selen baji cɛmancɛ la bama y'i fo ka bɔ koyan kɔrɔ k'a bin ji la koyan tora ji la nin cogo in de la n y'o sɔrɔ yɔrɔ min n y'o bila yen Ah, ne balimaw gindo mɔgɔ bɛ gindo de mara mana kɛ cogo o cogo kana kɛ gindo farala ye n'i kɛra gindo farala ye i tɛ kɛ dannama ye ko sɛbɛ tɛ kalifa i la wa a la gɛlɛman yɛrɛ ye mun ye i ni bɛ se ka to a da fɛ an k'an jija an ka kɛ gindo marala ye bɛɛ k'a dɔn fana ko ɲumanya ani juguya u fila bɛ daga muso jugu ka juguya a kɛra koya min na o y'a to koyan ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ ka a ni kisi ɔ nka koyan yɛrɛ ka jogo o de sɔrɔla ka na to koyan ni tora tan bɛɛ ka kɛ gindo marala aw k'an bɛn kalansen wɛrɛ